eghere e- e- ewu a anụ mpama a ọ sị na ọ ka mbe ya bịa biko ka mbe ya bịa biko nnọọ nenụ Charles ndị o metụta ọ dịghị m ka ọ wụ ihe mee o metụ ọ dị m n'ahụ chaa chaa chaa che ka m gwa gị hmm? ama m ihe o ji eme gị ha ị ma ihe o ji eme gị maka na ị naghị ekwe ka o metụ gị aka o nke a ri ha ọ nsogbu ya ọ bụkwanụ nsogbu m ọ gbasara m o o o chineke ọchị atọgbuo m ọ chọọ imetụ m aka o meenụ ihe nwoke na-eme o buru mmanya bịa kụọ aka m bịa bịa mee ihe bịa mee ego m o buru m wholesale mgbe ahụ ọ dịgo legal ị nụgo m ọ chọ isi n'azụ mee na akpa ya ọ chọ isi n'iru m na-emere ya with obi m niile ọ bụrụ ma kịta ọ na-aghọ m. ya ihe ị na-achọzi ịgwa m kịta bụ na mụnwa na-enyezi ya Dan iru na azụ na abụrọ m mmadụ Chineke, ị chọ ihe Dan ị chọ nnọọ ị na-emepere ya Dan otu sọ gị hmm? ndị a ndị a wụ ụmụ nwoke ndị a ndị ala na-awụ ị ghọtago ndị a ndị ala ọ bụ ihe ha na-achọ ha wetakwa na ara ife a ha na-achọ ha etido ha eti isi na dọọ gasị ike mmụọ adịdị ready nke adị ikwu themself ya ka ike ike achọ ọdịmma ya iche ịgba m ihe m na-ekwu bụ eziokwu sigo Daniel na ị nyezi ya kịta ị ma na m nwe nwe nwanne nwoke m onye nke a bụ na ihe ọ na-eme bụ point and kill nwa ọ bụla onye ị fụ ya na ya taata ka ị ga-afụ echi so esigo m n'aka ya mụtacha ọtụtụ arụrụ ala ụmụ nwoke na-alụsị ị ghọtago ndị a ndị abụdị ndị sigo Daniel kịta na ị ma mepeziri ya ya ka ị fụ ya ka ọ tara ọsọ gasị ike ọ kịta kịta ị kwesịrị ịma ma Daniel like gị sị ya na ị ma nyezi ya ọ bụ na ọ fụ gị n'anya o mee ihe nwoke na-eme ọ bịa be unu gwa ndị be unu na ọ ga-anụ gị nụọ gị ka nwoke si anụ nwaanyị duru gị ị na-enyegharị ya nnọọ nnọọ na-eri nnọọ for free alaike ọdịm ya o zuona ee anụ juona m ntị ị fụrụ ntị m a ọ na-akpọ ngeghe okwu Chukwu gị ahụ o jugo m ntị ị na-anụ n'obe ya chinenye rapụzie m ka m kwee amen n'ụdị nke m
nakpuo echi bụ ọrụ m ga-aga ọrụ echi biko Oziọma nenụ Charles a na-eyi ya ebe nwa biko ma nwa dị ya nwa ọ chọrọ nnọọ iburu m wholesale bịa mee ego m ehe o tiwazie ya n'ime ahụ m ma na o mere ego m o tiwa the thing fa kịta mba

si nnọọ gịnị na-eme agwọ nọ na akịrịka amarọ m ife mụ na nwaanyị a na-eje eje ị ma na nwaanyị a welu m mezielu ife e ji egwu egwu na ụnọ be m ya akpọta ụmụazị kpọta ụmụaka m niile ọ na-akọwata fa na nna fa enwerọ isi na mmadụ na-eme ụmụazị na-afụta m ka onye iberibe
ị fụla ije anyị na ụmụ nwanyị hmm. ije anyị na ụmụ nwanyị bụ chukwu zọba eweruka ịmụ nwa ka m gwa gị eziokwu ụmụ nwaanyị adịrọ mma ọnụnụ onye ọbụla anọdụla onwe ya o mana mmadụ akọ amamife hmm. amamife ị fụ na okwu gị na nwunye gị ndidi wetuo obi were amamife wee gaba maka na a sị na amamife na ọ nya bụ isi dọkpụ ntị eziokwu ka m na-agwa gị ọkwa ị sịrị na gị na ada gị nwaanyị dị ezigbo mma ah,
mụ na ada m nwaanyị na-alụ ọfụma eh. mana obidike m gwa gị na ike aka agwụrọ m obidike m gwa gị na ike aka agwụrọ m ị ma na m na-atụrụ gị asị ị makwa na o nwe ife na-aga o mekata eh? onye ma ife adịzi ka onye nzuzu nya amamife m niile dịzi m ka m na-ezuzu ezuzu nwerezi ana m achịkwatazi akọ ike agwụna gị ọkwa ị sịrị na gị na ada gị nwaanyị na-adị na mma
mụ na ada m nwaanyị na-alụ ọfụma mana nke bụ eziokwu obidike ike agwụgo m ike agwụna gị ekwuzina ife a akọ were ada gị nwaanyị wee lụọ ọlụ a nọ were ya lụọ ọlụ a ị mala ife ị chọ irunyere nwunye gị ị gbanyere ya ada gị nwaanyị ada gị nwaanyị erunyezielu ya ị pịkọta isi nwaanyị a isi ya epe mpe ọ bụrọ gị na-anụ ya na-akọzi ka ife a
obidike ana m agwa gị eziokwu na ọ na-aga m nọdị na be m nwunye m m fụ ka ọ na-agata akpata oyi amaa m arụ m niile ọ bụ mmiri ọjọọ nke a ajọkakwa nke akpata oyi kwazi lekwa gị lekwa ọbara mgbali elu nyekwala onwe gị aka obidike ana m ka nọ anọrọzikwa m ihe afụ m na-eme wụ nkuko ewepụ mmanya ọ na-aga anyị nọla etu a aṅụcha ọ dịka m nwetara onwe m ebe a m nọ kịta na-aga m na-echeta ịnọ be m m na-echeta etu m si ga-ana be m ọ bụ mmiri a na-apụ maka amarọ m ọzọ nwaanyị a ga-eme ma m baruo
were ndidi na amamife wee soro ya daalụ ya nnọọ nzuzu onye ememe ka ị marọ mana na-alụ ife ị na-alụ ịgbanyela ada gị nwaanyị ada gị erunyere ya ọ ife dịrị gị kịta ada gị nwaanyị bụ ife ị ga-eji rụọ ọrụ a ịnụgo ekwena ka ife ọbụla mebie ọṅụ anyị o na-enkwụ m ya nkwụ biko mmadụ mmadụ nwere ọṅụ wee daba ụwa bụkwa na ofu mbịa ka a na-abịa nke onye li ka o bu ana ị marọ ee nke onye li ka o bu ana
echekwala ụwa kedu ihe bụ ebumnobi nwoke a ya na ọ chọrọ ozi ka e ji gote ala ya bụ isiokwu ka ọ maka na emeka nwa m tinyere m ego na bank bụzie na akaụntụ m ka a kwụnye the money ah. mmadụakọ agbakwana egwu a agbakwana egwu ị na-achọ ịgba agbakwana ya agbakwana ya maka amakwala m asụ ojo egwu a ka o doo anya Seguador. ka anyị na-aga n'obi ka ji n'aka ọkụkụ nọ na ngige egwu ngige egwu hmm. ọkwa ya na rude na-eme ọ dị mma nsogbu adịrọ
obidike obidike kee ebe ị pasa anụ m na ọ banyegolo unu na gọvanọ akwụnyegolo unu ọnwa n'isii mgbe ị na-ebe akwa na gọvanọ na-eji unu ụgwọ penshọn ọnwa isii agwara ya gwa gị lekwa ka m gwa gị nke a wụkwa anụ nchi ka m ga-ata o kedu ebe kee ebe ị nọ kee ebe anyị afụ na nke mama amaka o nwere ife m ji onwe m eme ana m abịa ebe a obidike
Ichie Ọga mmadụ akọ daalụkwa o asị m ka m jụọ ihe merụ na ị chọrọzi ka ijeje kwụọ ụgwọ ana ị fụta ọ maka na a kwụnyere ụgwọ na akaụntụ m Ọ nkịtị ka ị gba m? Ị chọrọ ikwu okwu? Chekwala o. Iwe gị ọ bụ na a kwụnyere ego ana n'akaụntụ m? Ihe m ji ekwukwa bụ ka onye ọzọ ghara ije chekwa jebulu anyị ụzọ golo ana.

biko gwanụ m kee ihe na-emenụ nne nne na-emezi ihe ndị oyibo kpọọ politiks n'ụlọ a politiks n'ụlọ a kọwanụ m aghọtakwanụ m ihe ị na-ekwu m sị ị ga-aghọta gbagodo duu m ka na-enyochagodo ihe a ka m nyochachasịgodo ya fọst ka m nyochaa ya ọfụma maka na mụnwa na-afụ ihe na-eme ekwetabeghị m na ọ nne na-eme ụdị ife a

ị makwa na ife niile ahụ ị gwapụtara m m ga-eme n'ezinụlọ m atụmatụ niile ahụ i wepụtara m na m tinyechara ife ndị a niile n'ọrụ mana ha ncha nyefam etidere nwere nke rụrụ ọrụ
ka anyị na-akọwata eziokwu ka m na-agwa gị ma ezi ịchọ ebika ebika ị mara na onye chọba inwere onwe anwụrụ ọkụ taalụ gbuo mmadụ ị na-esubeghị ọkụ ka nwoke a ma na enweghị ihe dị gị n'ime ị na-achọ ị na ụmụ nwoke na-achọ ka anyị nwere onwe anyị ọ maka ihe ndị a na ha ha na-erite n'ihe ndị a ha na-eme ọ bụrụ ha nwa na-achị ego pụta ha rie gawo pụta ha rie nri tọrọ mara ụra ha rie ị mara nwoke a tichara m kụtaba m ọnụ n'ala

nwa ị mụrụ amụ eziokwu ka m na-agwa gị nwa i buru afọ ime chịa bifo a na-enye m ya di m eji aka mkpọ eji aka ya kpọọ ya ụdị ka mana ọ na-enye nne ya ife ahụ o nye di m nye m ka m ma anala ya ị disappointara m ka ị ga-akpọzi nke azụ
ife otu a m nọ na be m mụ na-achị be m kịta ị bata mụ na-achị ife m kwuru ka a na-eme ego niile gawụrụ ana m achị eze nwere onwe m nwere onwe m ọgaranya nwaanyị ọ nke m kwuru na-eme di m sị na ọ dịrọ ya mma ya gaa kụọ isi na aja achọrọ m ya nwa ya nwụọ ya nwa ka m gwa nara ụta ị mara ife ị ga-eme ka ị nwere onwe gị ka ego ụmụ gị ọ nwaanyị na-eri uru dị na nwa ọ bụrọ nwoke ndị nna anyị fa ọ nwa ya ka a na-egotere di fa oruzie na nke anyị ọ pụ iche a sị ka ndị nwa na-erakwana. ite ike maka na ị fụ uru ị ga-erite na ịnwere onwe gị otu e dị ị makwuo mma ihe ife ego a na-akwa ya anya a na-eme ife ego n'ụlọ nzukọ anyị kpọrọ ya nna omenaka Maazị biko rapụ m biko
ị makwa na kemgbe i bido kwụnyebe ụgwọ na akaụntụ m nna gị agbanwego ọ kwa maka na ị kwụnyere ụgwọ ana na akaụntụ m a na-ekwuzi okwu iji eje ego ana ọ na-akọ ọzọ kee mezikwanụ o ji emela otu ahụ kee ihe mere agwaburọ m gị ya agwaburọ m gị na ọ ka o si eme nna gị na ego anarọ atọ ọchị arụ niile a na-ama ya kpakpakpakpakpa ọ kwa m gwabu gị agwabu
ngwa nne m nsogbu adịrọ m ga-akpọ ya hmm? m ga-akpọ ya ka m jụọ ihe kpatara o ji emezi otu ahụ hmm?
ọ bụrụ nke emecha Emeka kpọọ ya kpọọ ya ka ị mara ihe bụ isiokwu ya
nsogbu adịrọ aghọtago m aghọtara m aghọtara m e nwe ihe dị mkpa m chọrọ ime kịta emecha ka m kpọọ ya o ngwa ka ọ dị nsogbu adịrọ ngwa gbado anya o
Kee ka m ma-esi wepụ mkpụrụ a Ojiugo kụnye n'ime nne m? Kee ife m ma-eme? Ọ dị ka m ya-akpọ Emeka. Ka m kpọkene ya ka ọ bata ka anyị kpaa ka anyị marụ ka anyị esi mee ya. Ọ ihe m ma-eme.

ụmụazị akwadoro ọfụma ọ kwa ụdị a ka ọ na-aga abịa m buru ụzọ kwuo na a ga-enye na goolu ị na-agbagha nekwa anya m ga-agwakwa gị onye Arsenal ga-enye Chelsea na nka emedoghị ihe eme di ya itinyere n'ezigbo tim m kwu ọ na-asị na asị gịnị bụ Arsenal gịnị na asị na ihe na-akọ gekwa ntị ọ bụrọkwa Chelsea ochie anyị ma ha Chelsea ji new pattern were abata pattern football ha gbanwere agbanwe o nwere ife a gbagidere bọọlụ na Europa League a na-agba ị sị m ka a gba Hazard draw ị marọ Hazard ya-agba bọọlụ ọ na-asị m asị na Hazard Hazard echekwa m igbo sọka chekwalo ị sị na Hazard ya-agba bọọlụ nke e nyere red card na na match nke gara aga

Aubameyang echegharịa ị fụrụ o chegharịara na machị nke ikpeazụ agba ị fụrụ o chegharịa gbasa agba a na-ekwu okwu bọọlụ na-ekwu okwu onye na-agba 100 mita Aubameyang kwesịrị ịhapụgodo bọọlụ akarịa laịn jee gba 100 mita ọsọ ka e ji agba bọọlụ ọ gbagịrị gbagịrị ọ gbafe gba bọọlụ ọ na-eji inye goolu gekwa ntị ndị Chelsea patan Chelsea kịta ife na-azọ ọzọ na patan Chelsea kịta bụ ọ bụọsị nke difensị

o nwe o nwere ka dia manager si eme apụtagodi Hazard a na-agba so ndị chere eh, Kante ama mpụta na line ọ ma mpụta dị na reserve bench a ndị mmadụ echee na ọ bịarọ ọ na-ewetazi ihe dị ka ebe chụọ ọgụ ka a gbacha goolu ole ka ha nyere Lacazette ị na-ekwu goolu ole ka ị malụ ọ score outside 18

this Chelsea anyị na-ekwu ị fụ ihe ndị Man U mere ife Man U ji Man U na-agba Chelsea Chelsea na-agba Man U ọ bụ maka Man U na Chelsea ezi na ha na-abụ ọnụ ana m agwa gị eziokwu ngị nwa na-ekiri bọọlụ ọ na-abịa na-akọ akụkọ bọọlụ o doo m anya na ị kụrọ leda mgbe ị dị n'ụmụ eziokwu ị gbarọ leda mụnwa ị pịarọ sọka ị pịarọ sọka ọ bụrụ ị pịa sọka ị ga-ama na Arsenal onye ọbụla kwụnyere Arsenal bụ onye kwesịrị ha na-akwụnyere ya ụgwọ ka o wee na-etiri ba mkpu Arsenal esorọ klọb